Ɛɛ bamakɔ n'a lamini na a boloda dugu an bɛ dugawu kɛ jamana in ye
jamana min ye jamana kɔrɔba ye ami jamana min ne ala y'a da k'a kɛ mali ye k'an kɛ mali den ye ami jɔni so don an bɛ dugawu kɛ jamana faamaw ye ami minnu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la ami ka don anw ni balaw cɛ
nka bala in ani a kɛbaaw ala de y'olu da ala ye anw da sikeyi sikeyi nka ala sikeyi ala ɲɛ b'u la dɛ sikeyi jɔni so dɔ ala min ye e da ala min ye ne da jabbar jabbar ala min ye diɲɛ da waidun min ye diɲɛ da mahamudu kanu kosɔn ya sikeyi sikeyi rasulullah sallallahu alayhi wa salim ala ɲɛ b'u la dɛ sikeyi ala y'a kɛ ka da mun kan sikeyi ɲininkali kun jumɛn in de don Mhm. jɔni so dɔ an y'a di alahu taala ma ala de b'a bɔ a bolo ha belebele jɔni so de k'a dɔn sɔn min kɛra dugawu minnu kɛra aha wulikajɔ min mana ka kɛ jamana kɔnɔ bi ami Jɔni so de k'a dɔn walahi dugawu bara ka jaabi. Ami ami ami ami.
Mhm. Jɔni so de k'a dɔn o kungokolo tɛ yen o yɔrɔ jan tɛ yen bi. Ami. Ko hadamaden tɛ taama min na furancɛ la.
Ala jabar. N y'a f'i ye k'a daminɛ Jabali. Aha. Ka taa gosi fo Moritani kungokolo kɔnɔ. Sikeyi. hadamaden nisɔn ka di hadamaden bɛ taama sagoya n'a dungɔ na.
ala. ala n'an ka ala ala n'an ka sɔrɔsiw sababu. a barika.
ala ka barika d'u la. ami ami ami yarabi ala ka barika d'u la. ami ami ami jamana ɲɛmaa minnu kɛlen bɛ ka jamana in da u bolo la yarabi ala ka yeelen mɛnɛ. ami ami ami ami ala k'u bɔ dibi kɔnɔ. ami. ala ka jamana don yarabi ala ka faama ninnu hinɛ don an na. ami ami ami. ala ka ninnu hinɛ don faamaw la. ami ami ami. an b'o ɲini alahu taala fɛ. ami ami. garisu de k'a dɔn bi ye juma ye lahɔrɔma don. ske ske ske walahi.
i n'a fɔ ne tɛ ayiwa kumaso kɔnɔ awɔ awɔ journaliste de k'a dɔn ɲɛmɔgɔ ko n ka n lafiya ayiwa dɔ a kun fila i sɛgɛn nafiɲɛ bɔ ɔ sɛ lafiyabɔ bɛ kuma surun ko k'a ja o b'o ja dɛrɛ o tuma an na lafiyabɔ kɛ inshallah san'o cɛ ne yɛrɛ bɛ n ka fatiya n b'a durusi i ka fatiya in a ma ɲɛ

i kolo gɛlɛya embargo bɛna wuli
wari bɛna suruntu sisan a ti mɛɛn o ne ko asimi bɛ kɔrɔfɔ mun na mun a tɛ taa wari in nɔfɛ joona kan asimi ka suma sɔrɔsi ka suma a ka suma a ka suma jɔn selu bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ a ye ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna fatiya spécial kalan bi

Bɔ jabatɛ an ka mali danbe segin a yɛrɛ ma n'o fɔra a bɛ ne hakili jigin belebele in na elaji muhamɛdi ba jara waliju de waliju dankɔrɔba dalen bɛ dugabugu k'a ka dugawu kɛ jamana ye bɔ jabatɛ ne bɛ n tɛgɛ don a don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana o don fasiriba n'o ye burama gindo ye nin y'a ka sɛbɛn ye ko di burama ko a ko fɛn min ye mali kununko ni mali bi kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni fiɲɛ yɛlɛmana ni ɲɔfiyɛ muso ma yɛlɛma ah. ɲɔŋɛɲɛ bi k'a ɲɛ la muso dɔ kunkolo bɛ n bolo mm. muso min tubabu den don muso in jɛ ka jugu a lahara ka jugu dawolo samalen bɛ ɲɛda pɔsɔpɔsɔlen bɛ mm. a jasilen bɛ a tɔgɔ de ye florence parly eh. faransikaw ka minisiri don min n'a b'u ka larime ka ko kunna mali faamaw ah. mali minisiriw minnu bɛ yen n'olu ye maliden ɲumanw ye minnu bɛ yen ni faso kanu b'u la u y'a jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faransi minisirimuso in ye min bɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ aa a tun b'a kɔnɔ ko mali bɛ kunun cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ ko kow yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ faransi kɔni ma si ye mali tɔnna yɛrɛsagokɛ dantɛmɛkokɛ jamana janfali sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kabi bi mali yɛrɛ kɔni ye lafiya sɔrɔ modibo keyita kɔ donnen kaba mali kɔni kɛra batɛmɛsira de ye faransi bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa o janfa n'a y'an ka jamana sɔrɔ faransi de b'a bɛɛ lajɛlen ju la fɔɔ ka na se anw ka rebɛli kɛlɛ ma san 2012 kɔnɔ laban k'o kɛ jadisi kɛlɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye faransi kelen ye don o don a bi dɔnsen ni taabolo de yɛlɛma n'o tɛ a kɛlɛkɛbaa ye maa kelen ye sɛbɛnnikɛla ko an sɔmina sa an ye ko dɔn fɛn min ye digi kɛra an na o tuma fɛn min ye jamanadenw ye u ye wulikajɔ ani baara minnu kɛ n'o nana kɛ fanga yɛlɛma ye fanga dira sɔrɔdasi denmisɛn minnu ma n'o ye kolonɛli asimi goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye olu ko fiyewu an bɛ fɛɛrɛ ka sa n'o tɛ mali tɛ to faransi bolo bilen sɛbɛnnikɛla ko u y'o kuma min fɔ an'u y'o hakilina min da o de kɛra sababu ye fɛn min ye faransi ye mm. a n'a dɛmɛbaa jugu u ka asimi goyita n'a tɔɲɔgɔnw tɛgɛlumani daminɛ n'u m'u lagosi k'u ma vote ma ta u ye n'u b'u lagosi k'a fɔ kudetakɛlaw don walima marifatigiw don sɛbɛnnikɛla ko nin n'a ɲɔgɔn da kolo k'a la kuma baden de bɛ faransi da a n'a dɛmɛbaaw da u bɛ min fɔ asimi goyita ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye u y'u ka kuma ci u da i b'a fɔ gɔyɔ sabula mali den bɔra janvier kalo tile tan ni naani fɛn min ye diɲɛ seleke naani fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira diɲɛmaa na k'a fɔ wa asimi goyita n'a ka cɛdenw olu minnu ye kudeta kɛ an b'olu de fɛ an b'u fɛ dɛ an b'olu de fɛ sɛbɛnnikɛla ko an b'u fɛ o tuma faransi ka dantɛmɛwale ah. f'u ka sira dan na sɛbɛnnikɛla ko faransi ma kuma in mɛn koyi ŋanama ŋanama i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna u ka jɛkulu jugu min bɛ yen n'u k'a ma force takuba faransi filɛ nin ye mm. ka ci bila jamana wɛrɛ ma n'o ye danimariki jamana ye ka olu ka force spéciale cɛ kɛmɛ ah. k'u doni avion na ka bɔ danimariki ka na jigin faransi ka base la gawo u ma asimi ɲininka u ma kolonɛli sajo ɲininka u ma sogɛli ɲininka cela peut marcher eh, o bɛ ɲa wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mali ah. a finitigi ko ah. a danganiya dilen bɛ maa dɔw de ma ah. minisiri ma yamaruya di mm. premier minisiri ma yamaruya di perezidan kɛrɛbɛtɛ o tuma aw ka finitigiw u bɛna ka na mun de kɛ a ko diyagoya ko f'u ka na force takuba la aw bɛna anw de dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ an ko an mago t'aw la yala a diyagoyama yɔrɔ ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɛnugu tilennen ye can ah. kana ɲininkali kɛ kala b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko faransi bɛ mali jalaki ni min ye o de ye k'a fɔ ko wagner b'an ka jamana kɔnɔ ah. a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kumaw de ye sabula u taalen bɛ danemarikikaw ka nin force spéciale min dakara ah. cɛ kɛmɛ baɲango n'ala ma jakɛ o fana ye faransi ale kɛtɔ de ye ka wulikajɔ kɛ irisi minnu nalen bɛ anw ka armée dɛmɛ ka olu kɔ kari sɛbɛnnikɛla ko a ko ko in gɛlɛyalen bɛ faransi ministre des armées florence parly ah. a ye kolokalaka caman fɔ u ka telesow la ah. mali fana ministre porte parole du gouvernement ah. lieutenant colonel ablaye mayiga ministre de l'administration territoriale de la décentralisation porte parole du gouvernement a y'u jaabi a ye florence parly jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko florence parly ma ko a k'a janto a kuma cogo la a k'a nɛn n'a da ta cogo dɔn n'a bɛ mali tɔgɔ bɔ a da a k'i tasɔn k'a k'i mefiye sɛbɛnnikɛla ko i tasɔn kuma minnu bɛ yen n'i b'o fɔ i bɛ jalaki minnu bɛ mali kan k'a fɔ ko mali k'a fɔ danemarikaw tɛna a ka teritɔri kan k'o ye provocation ye k'o ye kɛlɛlaɲini ye yala an k'a kɛ ni kɛlɛlaɲini don aw de ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye mali ye k'aw da don mali ko kuma na mali ko kuma aw b'a fɔ aw sago ye min ye aw b'a fɔ mali dun ye jamana ye min da y'a yɛrɛ ye o tuma o ɲɔgɔn na kɛlɛlaɲini bɛ wa jɔn ye a fɔlɔ kɛ tubabu ko min ma non ingérence dans les affaires intérieures d'un état aw y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel ablaye mayiga ko florence parly ma e y'o min kɛ yala mali b'a da don faransi kɔnɔko kuma na wa a ko o tɛ o tɛ provocation o tɛ kɛlɛtigɛ ye wa kelen ah. a ko kɛlɛtigɛ ah. filanan min n'aw y'a kɛ fɛn min ye mali ye ah. waati min n'a ko frontière datugura a y'aw dogo ka faransi avion dɔ wuli ka bɔ abidjan k'a transpondeur faga fɛn min ye a telefɔni ye k'o datugu ka na gawo ka segin yala o tɛ kɛlɛlaɲini ye wa a filɛ dɛ o tɛ kɛlɛlaɲini ye yala nin ɲɔgɔn na kɛlɛlaɲini bɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye faransikaw ye ah. aw y'a laɲini k'a fɔ ka na fɛn min ye kɛlɛcɛ dɔw ye ka n'o bila anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ anw ma jɛn n'a ye ah. o tɛ kɛlɛlaɲini ye wa o ye saba ye ah. a naaninan aw ye min kɛ n'o ye kɛlɛlaɲini ye dɔwɛrɛ tɛ hmm. bi bi na aw kɛlen bɛ ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma o de ka di aw ye ka dɔ kɛ eh, transition ɲin ye ka dɔ kɛ transition jugu ye o tuma mali bɛ tila kan fila ye ah. fɛn min y'aw ka laɲini ye o kan fila ka karaw kɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ka wuli yala nin ye kɛlɛlaɲini ye faransi fɛ wa nin tɛ kɛlɛlaɲini ye sɛbɛnnikɛla ko ah. nin kɔrɔfɔ kɔrɔfɔ minnu fɔra kolonɛli abilayi mayiga fɛ sɛbɛnnikɛla ko mm. jamanadenw kɔni u dimisi wasara sabula mm. an bɛ min ɲini kolonɛ asimi goyita fɛ a n'a ka cɛdenw ah. siran kisɛ kelen an kana y'u la sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ k'i jɔ an desidelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faransi y'a jɔyɔrɔ dɔlen bɛ ko in na sabula gɔngɔrɔ kɛru de bɛ datu nege bɔ basa la n'ala ma ja kɛ faransikaw yɛrɛ dɔɔni dɔɔni u bɛn'u salo ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ sabu kunnafoni dɔw binna k'a fɔ ah. fɛn min y'u ka force takuba in ye k'a bina da cɛ kɛmɛ wolonwula dɔrɔn ma ko tɔw bi taa so ah. sɛbɛnnikɛla ko cɛw kɛmɛ wolonwula an t'o fɛ koyi ah, faransi sɔrɔdasi kelen a kana to mali kan malidenw b'o de fɛ n'o kɛra o ka d'an ye dɛ f'u ma le kan dɔ kɛra sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la jean sedu ne bɛ n tigɛ don a don l'indépendant mhm.
fasiriba n'o ye masire jɔpu ye mhm. badabada masire a ko min ye danimarikikaw ye mhm. jɔn sedu a bilanta bila a kalama de ma da tigɛ a ko min ye danimarikikaw ye mhm. jɔn sedu min kɔni mali ka bɔli laban min kɛra kɛrɛnkɛrɛnna min ye kolonɛli abilayi idirisa mayiga mali ministre de l'administration territoriale mhm. jɔn sedu a bɔra ni ka kuma mali gouvernement tɔgɔ la a bɔra ni ka kuma malidenw tɔgɔ la jɔn sedu k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ anw fɛla ko tɛ an jɛmako tɛ jɔn sedu mun na u bɛ kɛlɛkɛcɛw cɛ ka don mali kɔnɔna la mali ye jamana ye jamana min ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo mali tɛ batɛmɛsira ye mun y'a kɛ fasiriba ko mm. a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye tigɛdi ɲɔgɔnma ye jɔn sedu o dɔ bolodara mali gouvernement ale ni danmarikaw ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. kɛrɛnkɛrɛn la min ye 2009 ye o bɛ sa waati 2019 o bɛ sa waati mun na ibk tile ibk tile mm-hmm.
fasiriba ko a ko min ye mali gouvernement ye ibrahim boubacar keïta tile mm. olu kɔni ye laɲini kɛ mm-hmm. bolodi ɲɔgɔnmaya mali ale ni danmark jɔn sedu min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u bɛ se ka na an dɛmɛ sabu an bɛ banbaanciya kɛlɛ la o tuma an mago bɛ nansaraw ka dɛmɛ na min y'o baara ye k'a kɛra jɛlenya kɔnɔ Fasiriba ko a ko o don in kama Mali ale ni Danemark ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔfɛ Mali ni Norvège Mali ni Portugal jɔn sedu ka taa bila Hongrie la nin bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛnɔbila kɛ min ye Mali dɛmɛni sira ye i jɔ dɛ ɛ histoire géo la an ye Hongrie min kalan guerre mondiale la o Hongrie de don wa Hongrie kelen don dɛ o kelen don ani Portugal kelen kelen o Portugal kelen kelen don tu as vu donc mali de bɛ ka kɛ eh. hiroshima ni fɛnkɛ ye nagasaki ye an sigila a bɛ ka dabiri an da la troisième guerre mondiale u bɛ fɛ ka n'a créer an fɛ yan de nin y'an ɲɛ yɛlɛtɔla de ye n'an bɛ min kɛ nin waati la ee an tɛ sɔn n'an m'o kɛ tous les ingrédients nin y'a dabiritɔ an da la de fɛn o fɛn bɛ fara ɲɔgɔn na ka troisième guerre mondiale wuli a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn na mali la o don dɛ an kana sɔn dɛ a fiyewu an tɛ sɔn a ko banna o Jɔn Sodo masire jɔp ko a ko min kɔni ye Danemarkaw ye olu de kɔni fɔlɔ ye sa suruku wo kɔnɔ sabu olu y'u ka kɛlɛkɛcɛw cɛ ka na mali kɔnɔ mun na sabu k'u jigi sɛmɛnen bɛ u jigi sɛmɛyɔrɔ ka ɲi mali gouvernement kɔrɔlen o ni olu ye tɛgɛnɔbila kɛ a ma se bilen olu ka ɲininkali kɛ tɛgɛnɔbila in bɛ tali kɛ ka mali dɛmɛ min ye camancɛ fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ko bi o tuma kunun baara minnu kɛra ani bi baara kelen tɛ i bɛ ka sara o tiɲɛ don kunu tɛgɛnɔbila kɛra nka n'aw ma ɲɛ k'a bɛ na an ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ bi a b'aw sara olu la u ka sɔn walima u kana sɔn o tuma olu t'a dɔn ko i bɛ ka sara eh, u b'o kalama o tuma tugu don eh, tugubanciya don tugu don Jɔn Sodo mhm. Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na mhm. n'i ye sɛkili foroko kelen ka maa min kun suwa mhm. gabakurun ka janfa b'o la a ko min ye Danemarkaw k'u ja farinya ka na Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye o opération Barkhane n'o ko fɔra o bɛ faransikaw ko fɔ Tiɲɛ. min ye Emmanuel Macron ye Macron. Jɔn Sodo ale kɔni ɲɛ bilennen bɛ sunɔgɔ ko t'a la Musokɔrɔba a cɛ. diminen bɛ Ɔhɔ. don o don a bɛ ka dimi Mali kɔrɔ ka taa fɛ Mm. sabu a sago n'a dungɔ ye min ye Ɔhɔ. Mali ko kalasi Hun. Fasiriba ko A ko di? min ye opération Barkhane ye Barkhane. u ka cɛden minnu bɛ Menaka Mm. min ye Danemarkaw ye k'u taara fara olu de kan ko ye Mm. Jɔn Sodo min ye Mali lakanako ye Ɔhɔ. a ko siga kɔni tɛ min na mm. janfa jugu belebele kun labɛnnen bɛ Jɔn Sodo min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'u doni ka mali fa mm-hmm. min ye yɔrɔ dɔ ye k'o tigɛ mm. n'o ye zone rouge ye mm-hmm. o tuma o de janfa kun bolodalen bɛ mm-hmm. zone tampon zone tampon mali kɔnɔ yan abada Jamais. Fasiriba ko Jɔn Sodo min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u y'u sigi k'u miiri ka jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ a baara ta min ye mali lakanako ye mm. a b'anw de bolo bi Ɔhɔ. an tɛ jɛn ni maa ka janfa ye Fɛs. an tɛ jɛn ni maa ka ɲɛdonna ye Mhm. danimarika minnu b'an ka jamana kɔnɔ Mm. a y'a ka minɛnw cɛ Payi. a y'a ka minɛnw cɛ Payi. Jɔn Sodo kun ko k'u t'a cɛ Ɔhɔ. nka a bilan t'a bila Aha. Jɔn Sodo hali bi a kalama nin ma datigɛ Ah. min y'u ka kɛlɛ minisiri ye Ɔhɔ. a ko malidenw ka laɲini kama Mm. maliyɛnw ka kuma kama Aha. mali ɲɛmɔgɔw ka laɲini kama Aha. an kun ko k'an tɛ bɔ mali Aha. kɔnɔ wa an bɛ bɔ mali kɔnɔ A pɔri. an ka kosow n'an ka kasaw Fɔta. an b'a bɛɛ cɛ fota u y'a cɛli daminɛ ka ban yɛrɛ payi a tɔ tora dɔrɔn k'u tilen ka taa pankurun jigin kɛnɛ kan mm, mm. ni ka t'u ka jamana kɔnɔ wa u kana tɛmɛ bamako fɛ dɛ ayi u ka tɛ gawo ka taa nizɛri fɛ ka taa nizɛri ka taa burukina fɛ ka taa kana se mali tɔ la dɛ an mago t'u la yan fan fɛ Jɔn Sodo masire jɔp ko a ko min kɔni danimarikaw ye mm. min kɔni ye nin u n'a da tariki la sabu mali marabaaw u fununa u dimina u y'a dɔn k'a fɔ mali kununama hmm. ani mali bilama kelenw tɛ hmm. min kɔni Danemarkaw k'u bɛ taa maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu labɛnnen bɛ e k'olu na n'an ka jamana kɔnɔ wa ah, ah. Ah. u tɛ na bilen u tɛ na bilen dɛ hmm. min ye takuba ye hmm. Jɔn Sodo janfa jugu min b'a la Barkhane janfa jugu min b'a la k'a ko bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni hmm. dɔɔni kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ masire jɔp ale ka sɛbɛnni don Bon jabate naani ka don ni maa caya cogo o cogo ah. k'an m'u fo o bila yɔrɔ bi sɔrɔ la ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau ani le soir de bamako an b'a fila ci ɲɔgɔn na fɔ a ko fɛn min ye CEDEAO hmm. u ye gɛrɛntɛ min da ni ka an ka jamana sɛgɛrɛ e ko a gɛrɛntɛ kelen kun dalen tɛ ka da burukina kan wa mali gine ah. burukina n'a y'i ja a fɔ jamana saba kungo kelen hmm. sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min ko bi ni jamana saba bɛɛ lajɛlen la perezidanw dɛsɛra kolokoso co fɛn min ye maakuraw ye olu ye fanga ta ka jamanajɔ baaraw daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO dun ye jɛjugu ye mm. jɛjugu min don subaatɔ don ni ko ye maa kelen sɔrɔ a ka ja u bi sade ye n'o tɛ o kɛlɛ tɛ dabila sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi kɛlɛ min n'a wulilen bɛ ka jɔ CEDEAO fɛ ah. o de ye k'a fɔ burukina fangadaraki min kɛra u bɛna kuma o kan sɛbɛnnikɛla ko nka o dɔrɔn tɛ fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na ah. fɛn min ye février kalo tile duuru ka taa bila tile wɔɔrɔ la sigi kelen bɛ ni ka CEDEAO jamanakuntigiw makɔnɔ ah. sabula u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnye in bɛna tali kɛ fɛn min na ah. Mali kunkanko kuma sabula fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye mm. o fatura mɛkalo tile mugan ani naani Ba Ndaw fɛnɛ ale fɛnɛ ale ka fanga kɔni dansigira sabula ale tun kɛra faransi jɔn ye sɛbɛnnikɛla ko la guinée conakry ah. ka taa fara fɛn min ye burkina faso ka wulikajɔ minnu kɛra ye ah. sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna taa lajɛ mm. cedeao jamanakuntigiw fɛ sabula ah. u ka tɔn sɛbɛw n'o ye alpha condé roch marc christian kabore ka fara ba ndaw kan nin bɛɛ lajɛlen sen bɔra ko la o tuma fɛn min ye cedeao ye kɛlɛ ma jigin dɛ sabula ah. ni CEDEAO ma maa sɔrɔ ah. maa min bɛ faransi ka baara kɛ ani CEDEAO ka baara kɛ k'o sigi ni jamana saba kunna mm. u t'a dabila ah, sɛbɛnnikɛla ko o tuma wulikajɔ de bɛna daminɛ sabula fɛn min ye ɲanginiw ani baara caman ye o bolo dalen bɛ CEDEAO fɛ nin dɔgɔkun in na nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye mali ta in mm. o kɔni na da tariku la sabula jamana caman bɛ minnu ye wulikajɔ daminɛ CEDEAO yɛrɛ jamanaw kɔnɔ ni k'u ka ŋaniya jira kɛ soir de bamako ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dakarokaw ye olu labɛnnen bɛ bi bɛɛ fɛn min ye dakaru ye wɔlɔfɔ ka kɔni a n'a zamɛ n'a cɛbujɛngi a bi yɛrɛkɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sabu dakarikaw olu kɛlen bɛ ka dagaba wuli de daminɛ fɛn min ye u ka jamanakuntigi n'o ye Macky Sall nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin tɛ mali kelen kungo ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ an bɛ don min na wulikajɔba de kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ah. farafinna bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunasiniko ye kunnafoni minnu bɛ yen n'olu bɔra ka bin mm. o de ye k'a fɔ fɛn min ye moritanikaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen olu ye ŋaniya jira kɛ jamana wɛrɛw bɛ minnu ye wulikajɔ kɛ ka ŋaniya jira Hmm. fɛn min ye sedao ye nin somɛ min kɛ akara ah. janvier kalo tile kɔnɔntɔn ni kibaruya jugu bɔra ka biw fɛ ah. kibaruya in kɔni ni sedao tun b'a dɔn u bɛ kuma in kunu sabula jamana caman bɛ yen min yɛrɛ ye sedao jamanaw ye ah. o ye lagosi kɛ sɛbɛnnikɛla ko moritani fɛnɛ ka bɔ ka mali dɛmɛ ah. kunun ko o ye tamasiyɛn belebeleba ye sabula dɔgɔkun furancɛ in na moritani ka maa wolonwula kɔni mm. o su nana ye moritani ani mali dancɛ la ah. mali territoire kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye janfaw de ye minnu labɛnnen bɛ ka mali ni moritani kɔ don ɲɔgɔn ma nka ala bɛ jamana in fɛ ah. sabula moritanikaw ye ko in faamuya sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna a ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min ah, sɛbɛnnikɛla ko nka min jɛlen bɛ hmm. burukina faso fɛnɛ fanga yɛlɛma min kɛra yen o tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔlɔlɔ ye sedao u ye ŋaniya juguya min da n'u ye baara jugu min kɛ ah. burukinabɛw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔla u bɔra ka kale minɛ ah, ah. o wolola armée yɛrɛ ka wuli ka jɔ la fɛn min ye roch marc christian kabore k'a tɛgɛ minɛ ŋami ka dɛgɛ k'a la ni ka taa n'a ye k'a senbɔ kow la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ sedao bɛna sigi min kɛ fɛn min ye kalo ye février kalo tile duuru a n'a tile wɔɔrɔ u hakili ka to a la n'u taara sanction wɛrɛ ta wala ka taa ko wɛrɛ kɛ ah. ko min bɛ gɛrɛndɛ sigi mali kan ah. wala ka gɛrɛndɛ sigi burukina kan wala lagine kan ah. a laban farafinna tilebinyanfan in jamanakuntigi a bɛɛ lajɛlen b'u bolo ɲimin f'a kala kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de bamako ani indicateur du renouveau kɔnɔ moniteur mhm.
jɔnsedu fasiriba n'o ye sidiki danbele sidiki a ko ɲin tɛ maa min da mm. o sɔrɔ kun tɛ geseko kɛlɛ la Fasiriba ko mm. a ko min ye CNPM ye mm-hmm. jɔnsedu ko hali bi ka dagaba lamaga kɛlɛ ma jigin so fɔlɔ Fasiriba ko mhm. a ko n'i ye jateminɛ kabini san 2020 aa a ko dankɔrɔba fila bɛ ɲɔgɔn na mhm. Mamadu Sinsi Kulubali mhm. Jɔnsedu ale ni Jaje dit Amadu Sankare Sankare Fasiriba ko nin cɛ fila disibaw don nafolotigiw don baanaw don wa setigiw don Fasiriba ko a ko n'i ye CNPM lajɛ jɔnsedu mali kɔnɔ min ye jamana cakɛyɔrɔ belebeleba don min ye usine tigiw ye ka taa bila jurabaw la n'u ye homme d'affaires baw ye ni kɛlɛ da jara min na Nayini jabate n'o ma bali ee h a tɛ fɔ ten dɛ ni kɛlɛ da jara min na jeliw b'o ma bali Nayini jabate ni Abilaye jabate b'o ma bali mali bɛ yɔrɔ min na bi mali yɛrɛ de mako tɛ kɛlɛ la an k'o fɔ nin cɛ fila ye dɔ kɛra kɛlɛ la sa wa u tɛ bɛn ɛ kɛlɛ banbali o tuma u ka bɛn u ka bɛn dɛ mhm.
jɔnsedu fasiriba ko n'o ye siriki danbele siriki y'a yira k'a fɔ min kɔni ye mamadu sinsi kulubali mhm. jɔnsedu ale bɛ kɛrɛfɛ mɛru la sabu n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 2021 kɔnɔ mhm. min ye kiritigɛlaw ye taa ni ka segin bɛ kɛ baaraw kan nin ta ɲana nin ta ma ɲa e ka taa e k'i dɛn kɛrɛfɛ jɔnsedu min ye jaje amadu sankare ale de kɔni tun bɛ ka yamariya min ye CNPM o ɲɛmaaba ye fasiriba ko Mamadu Sinsi Kulubali hmm. ale fana y'a yira k'a fɔ ale de ye président ye hmm. sabu min kɔni ye kalafili ye sa ko min kɔni kɛra Jaje Sankare fɛ o kuma k'o ma kɛ sariya kɔnɔ hmm. fasiriba ko min ye avocats ye olu kɔni wulila k'u disi da ɲɔgɔn na ah. u b'a sama sama fan fɛ Cour suprême Cour d'appel mm. John Seydou min ye wulikajɔ belebeleba ye a ma ɲa min kɔ mm. min ye Amadu Jaje Sankare ye ale n'a ka cɛdenw John Seydou baara latigɛra olu bolo mm. o sigi kɔnɔna la min ye Mamadu Sinsi Kulubali ye mm-hmm. ale fana n'a ka cɛdenw ko o kuma k'u ma yafa o kuma k'u bɛ nin ko in sama fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ min ye a ka avocat dɔ ye John Seydou o kɔni ye i kan kɔrɔta n'o ye Seku Umaru Bari ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye sa ko bɛn ka kɛ mhm. sabu n'i y'a lajɛ kiritigɛlaw dɛsɛlen don ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na don dɔ la mhm. John Seydou a bɛ ja sankare la don dɔ la a bɛ ja kulubali la mhm. o kuma ko jamana kelen tɛ dɛ Mm. fasiriba ko John Seydou min ye nin ko in ye mm-hmm. maa minnu kɔni fana ye disibaw ye n'o ye izinitigiw ye ka taa bila jurabaw la olu fana y'u sigi k'u miiri mm-hmm. k'a yira k'a fɔ an ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na mali jura mm. mali usine ko mm. a bɛna dafiri o kuma maa fila kama o kuma an kɔni b'a ɲini aw fɛ mm. a ka transition sigi o transition bɛ kɛ sababu ye ni ka kalo tan bɔɲɔgɔnko kɛ John Seydou min ye kalafili kura ye k'a labɛn nin cɛ fila la ni min garisigɛ fonina k'o na kɛ ɲɛmaa kura ye fasiriba ko min ye groupement professionnel membre du CNPM ye olu kɔni ye laɲini kɛ John Seydou ko laɲini kɔni a bɛ sɔn ka sabati dɛ min kɔni ye mamadu jaje sankare min kɔni amadu jaje sankare ale ko k'ale de ye perezan ye mamadu sinsi kulubali o k'o ye perezan ye cakɛyɔrɔ kelen ɲɛmaa fila dɔ ta ye tiɲɛ dɔ ta ye nkalon ye walima fila bɛɛ ta ye nkalon ye wa walima fila bɛɛ ta ye tiɲɛ ye nin bɛ se ka kɛ cogo di sa malikura kabini san 2020 ee n ko malikura don IBK dɛsɛra ka nin kiri tigɛ malikura don ba ndaw dɛsɛra ka kiri tigɛ ayi ba ndaw tɛ kiri tɛ juge ye sa ko bɛ kiritigɛlaw de bolo ba ndaw da t'a la ah. eh, eh, eh, IBK da t'a la mais, mais président da t'a la mais non. président don non mais attention ah.
le patronat c'est un syndicat privé mais l'État ne peut pas décider o n'a ta o ta n'a y'a sɔrɔ bi pour apaiser la tension président bɛ se k'u wele a ye sabali président bɛ se k'a ka oh, dakunda ça, ça c'est possible ah. mais a tɛ se ka décision ta a tɛ se ka décision ta n'o tɛ conseil malien des chargeurs la o bɛ yen transition ma sigi a kɛra parce que c'est pour l'État voilà voilà c'est aussi simple que ça o kɔni président bɛ se k'u wele a ye sabali o ma sigi o sigira donc c'est pour c'est ça mais u kana tile gan an na mais là état de tɛ se k'a da don a la c'est privé u k'a lajɛ sa u kana tile gan an na John Seydou n'u ka bɛnbaliya u ka bɛn a bɛ ka min tiɲɛ mali nafolo ko kan dan t'a la u ka bɛn a kɔlɔlɔ ka bon u k'u miiri jamana bɛ dabolo min kan jamana bɛ dabolo min na u ka bɛn ɛ kɛlɛ banbali u ka bɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ monitari kɔnɔ sidiki danbele ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate an bɛ ka pe k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ Kafo Jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛka pub Jɔn Sedu i tɛgɛ don Buwa Jabate misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni ntura ye, siga t'o la, n'i tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako o don fasiriba n'o ye Mayimuna Dunbiya ye ah. Batɔgɔma nin y'a ka sɛbɛn ye ah, Batɔgɔma ko a ko fɛn min ye sanda ko kelen a ti ban hmm. a ko fɛn min ye jateminɛ ye o ka kɛ Sumeyilu Bube Mayiga yala a ka lahalaya bɛ cogo jumɛn na hmm. fɛn min ye waati ye kulekan kun bɔra mm. sumelu bube mayiga a ka dɔgɔtɔrɔw an'a masurunamaw fɛ k'a fɔ farikolo in kɔni sɛbɛ kɔrɔ sɛgɛnnen bɛ bana b'a la mm. bana in yɛrɛ kɔni a taara larawe dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye farigan ye a kan ka taa jamana kɔ kan a bɛ se ka taa furakɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma in kɔni y'a cɛruna fan caman fɛ maa caman ye kuma caman fɔ mm. nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye ah. olu ye sɛbɛn min dilan n'u k'a ma certificat médical o kɔnɔ kuma sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ ah. sabula u ye sɛgɛsɛgɛli camanba de de kɛ premier ministre kɔrɔ la n'o ye sumelu bube mayiga ye u y'a danganiya mm. k'a fɔ fɛn min ye ŋanaba in ye a ka wuli ka jɔ kan ka sabati min b'a to a ka taa jamana kɔ kan farikolo ka taa larawe o t'a bɔ malidenya na ni farigan kɔni banna a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔkun saba a tɛ tɛmɛ o kan mm. sumelu bube mayiga a yɛrɛ kanunamaa minnu bɛ n'o y'a ka pariti maaw ye ASMA CFP mm. a denmisɛnw mm. ka fara fɛn min y'a kanubaaw kan u kun ye wuli ka jɔ kɛ jamana yɛrɛ kiirisoba n'o ye cour suprême ye ka taa ŋaniya sira kɛ ale da la ah. o tuma u ma dɔwɛrɛ ɲini u m'a fɔ sumelu ka bila u m'a fɔ a ka nɔ bila ah. kiiri ka bɔ a kɔ u bɛ min ɲini o de ye farikolo yɛrɛ bɛ se ka jagabɔ cogo min lafiya bɛ se ka na cogo min a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn i bɛ wari kani maa na ah. wala i bɛ jalaki bin maa kan o k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ de ka kɛnɛ wala a tigi bɛ ni la wuli ka jɔ ani cɛsiri n'a ma sabati joona ah. sumelu bube mayiga a somaw ni dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la a laban bɛna taa kɛ gasi ye sabula se bɛ k'a ni ma sɛbɛnnikɛla ko a ko sumelu bube mayiga a ka ko in bi m'a bila senna sabula fɛn min ye sanjan ye mm. nin ko in wuli ka jɔ ani kiiri kɔni kuma caman fɔra a la fo ka na se fɛn min ye cour suprême yɛrɛ waati laban in na o ka sɛbɛn d'a kan k'a fɔ a ka bila kaso la sɛbɛnnikɛla ko ka kɔn bi ɲɛ fɛn min ye ko in ye a kun taara kiiri la mali kɔnɔ hali faransi jamana kan sumelu bube mayiga a welela kiiri tigilamaw fɛ k'a ɲininka o waati ni bolili kun ka d'a ye wala ko a b'i ɲɛma dogo wala ko a bi siran a tun b'i dogo sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi ko danko ma o ye ko latiɲɛ ye n'o tɛ sumelu bube mayiga cɛ ŋana min don jamana in kɔnɔ cɛ min don a ma deli ka siran kabi musa tarawele tile wuli ka jɔ minnu kɛra tiɲɛjɛla min n'a y'o fɔ musa tarawele ah. a ye kaso camanba de kɛ musa tarawele tile la o tuma kaso tɛ ko kura y'a bolo sumelu bube mayiga k'a fɔ a bi kasobonba la ah. ko a tɔɔrɔlen bɛ ah. dɔ wɛrɛ la ayi farikolo in de man kɛnɛ sabula maa min don banabaatɔ don o tuma wuli ka jɔ ani jija kan ka kɛ joona min bɛ se k'a to fiɲɛbɔda ka d'a ma a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko mali tɛ taa ko minnu kɛra n'olu jalaki bilen bɛ ah. o kow bilalen bɛ u ti yɛlɛma o tuma sumelu bube mayiga n'a kɛnɛyana ka segin ka na ah. waati o waati ni kiiri y'a bolo maana bɔ a nɔfɛ ko a lafiyara ah. a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa n'i y'i jo fa ah. i jalaki bɛ bɔ a kɔnɔ o tuma fɛn min ye kiiritigilamaw ye mm. ale ni sumelu bube mayiga a somaw n'a teriw ah. u delilen don k'a kɛ fɛn min ye hinɛ kama mali in ye hinɛ jamana de ye ah. hali n'a y'a sɔrɔ sumelu nɔ bɛ ko la nka ɲɛnamaya la bana ani saya bɛ ko bɛɛ ban ni maa kɔni banana ko se banna ye ah. se banna ye o tuma ni se banna buna hadamaden ah. hinɛ de kan ka jateminɛ min bɛ se k'a to n'a ye se sɔrɔ don ah, min a bɛ segin ka na sariya ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la triomphe du Mali Mali ka se Makan Sidibe mhm. Jɔrisoro ne bɛ n tigɛ don Makan ko di Makan ko min ye baɲumankɛ baaraw ye mhm. o tɛ ban faso Mali kɔnɔ Fatumata Ɲane Batuli Batuli Jɔrisoro nin ye eh.
batuli ɲane i b'a dɔn dɛ muso cɛɲumanba in min kayika in tɛ ya o don je la connais i yɛrɛ fɛnɛ c'est la dame de fer n bɛ sira bɛɛ dɔn ah. ngolo feere ti ba i kun na dɛ ah, non n y'a ye télé de la ani oh. facebook kan n y'a ye voilà n y'a ye a bɛ ka ɲuman kɛ maaw ye kayi o y'a ka baara ye voilà jean sedu makan sidibe ko elle a bamakɔ ici aa min bɛ yan kɔni ɔ an t'an wasa don o la ayi non e b'a dɔn wa ne t'a dɔn ɔ ne t'a dɔn bi bon an bɛ tila k'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye tele la a ne y'a ye aa an b'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye tele la n ye ɛgiliw ka eh, mayo y'a kan na a bɛ ka mali ɛgiliw supporte han awɔ a ka haramu kɔni yɔrɔ y'a da ye y'a da ye hali ne m'a ye ee wa an b'a ye han jɔsɛdu fasiriba ko mhm. makan sidibe a ko min ye fatumata ɲani batuli batuli a ko siga kɔni tɛ min na batuli ɲani min kɔni ye an ka jamana in kɔnɔ muso gorobinɛ minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'u bɛ baɲumankɛ baaraw kɛ mm. aa o tuma k'a bɛ jate o musobaw fɛ mm. a ko n'i y'a lajɛ a y'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumanya ye sabu a y'o sɔrɔ tiɲɛ na u ka du kɔnɔ tabaarikala ka du kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ yen o de ye ɲumanya ye o de ye ladamu ye o de ye kungosi ye min ye batuli ye ɲ ale kɔni y'a lajɛ sa yɔrɔ sɔrɔ n'a ma k'a fɔ a somaw bɛ o taasira ɲuman kan ale kɔni tɛna sira fila wɛrɛ kɛ fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ yɔrɔdu a wulila ka jɔ nafolo min b'a bolo ala ye min ka garisɛgɛ ye a ko ale kelen kɔni tɛn'a dun koyi ayi sabu diɲɛnatigɛ tɛ foyi ye i k'i yɛrɛ dɛmɛ i k'i mɔgɔninfinɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ degun kɔnɔna la a ka se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a ko ale ka hakilina mm. ale fa n'a baw ka hakilina ale bɛ taa taasira jɛlen de fɛ a ko ale b'a dɔn k'a fɔ taasira kolon ye mm-hmm. min ye adamadenw ye k'u to tɔɔrɔ jugu kɔnɔ mm. dɛsɛ bɛ maa minnu na kalanko hakilina bɛ maa minnu na mm. yɔrɔ sɔrɔ min ye entreprise ye k'a jɔ kelen k'u ka jɛnatigɛ baaraw kɛ a y'a ka jɛnatigɛ baara ta eh, bɛɛ lajɛlen bɛn nin ma hmm. fasiriba ko min ye fatumata ɲani batuli ye a ye denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan maa kɛmɛ naani bɔɲɔgɔnko cɛw b'u la muso b'u la hmm. ni ka kalan ta k'u sɛgɛrɛ kalan minnu don min y'u ka jɛnɛtigɛ baaraw ye ka taa bila nafasɔrɔ siraw la yɔrɔ sɔrɔ nin kelen o kelen ni formation banna u bɛ se k'u ka jɛnɛtigɛ baaraw kɛ cogo min na ni k'u ka du ta u yɛrɛ ye fasiriba ko maa min ta ye galadon ye min ta y'i ka jago ye min yɛrɛ ta y'i ka entreprise sigili ye yɔrɔ a ye nin hakilina ta ni ka denmisɛnw sɛgɛrɛ min ye nafolo min b'a ko yɔrɔ o tuma enveloppe enveloppe a b'o bɔ a kun tile tɛ bɔ ka tile bin abada n'a tɛ dɛsɛbaatɔ dɔ sɔn n'a tɛ kɔngɔtɔ dɔ bɔ kɔngɔ la fasiriba ko yɔrɔ sɔrɔ min ye keleyabaatɔw ye olu kɔni ye mankan duurutu nɔfɛ fan kɔnɔ olu ko min ye batuli ye ale kɔni ta yɛrɛ yira ye min kɔni ye batuli ye yɔrɔ sɔrɔ kan na tila na kulu sɔrɔ yen min kɔni ye batuli u m'a sidɔn fasiriba ko batuli bɛ ka fɛn min kɛ k'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de la n'i bangera ka maaw sɔrɔ fɛn min na i bangebagaw sɔrɔ fɛn min na ɛ k'i bɛ tɛmɛ n'o de ye dɛ ɔhɔn kuma in b'o de kan ne baana don fɛn b'a bolo wa a yɛrɛ ye dɔkɛla ye sɛbɛnnikɛla ye a ka kuma bɛ min yira a wulila ka sɔrɔ nafolo bɛ nafolo bɛ so a yɛrɛ ye nafolo sɔrɔ dɔ kɛ ka nafolo sɔrɔ a yɛrɛ fana ko maa ti balo la maaw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ n'i bɛ maaw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ka maaw bɔ degun na ɛ degunbaatɔ bɛ tɛmɛ journaliste kan ko journaliste jumɛn y'a sɛbɛn moi je veux son numéro ɛ Makan Sidibe Et Makan Sidibe, Makan Sidibe. Tu connais Makan euh, Bon, donc je veux le numéro de Batuli. immédiatement aha fasiriba ko a ko di a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye denmisɛnni kɛmɛ naani ye yɔrɔ sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ e batuli yɛrɛ jɛrɛjɛkulu dɔ sigi o tuma min kɔni ye a kɔkɔrɔmadonbaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ k'u ɲɛji cɛli min kɛ o tuma siga kɔni t'a la an b'i kɔ jɛrɛjɛkulu a tɔgɔ ma ɲini yɔrɔ jan na an b'i kɔ an b'i kɔ fo finibɔ fo nɛrɛbɔ a banna
an b'i kɔ an b'i kɔ awɔ mouvement an b'i kɔ an b'i kɔ Fasiriba ko yɔrɔ sɔrɔ min ye batuli ye batuli n'a ye baɲumankɛ sira o sira ta n'a ye politiki ta dɔwɛrɛ tɛ denmisɛnw da kɔnɔ an b'i kɔ i mana don mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an b'i kɔ wa ne yɛrɛ b'a kɔ han i mana yɛlɛn kulu sanfɛ an b'i kɔ an b'i kɔ ne b'a kɔ wa tɔgɔ in ka di dɛ an b'i kɔ Buwa Jabate b'a kɔ Amel Diakité b'a kɔ journaliste Seydou b'a kɔ karamɔgɔ Daba b'a kɔ ayi Daba ah ah non non non non s'il te plaît mais tu vas mêler Daba à ça encore tu bɛ tu vas gâter nos choses ah e kɔni b'a dɔn ni Daba b'a kɔ donc i bɛ ah, a b'an bɛɛ gɛn ka bɔ yen n'a kɛra min ye i bɛ karamɔgɔ ka na kɔ ah, ayi non ah! a bɛ karamɔgɔ ka ci di yan n bɛ ci s'a ma n'o tɛ ee karamɔgɔ ko k'i ye ci caman bloqué sira a tigi an ko yan koyi n ye ci caman bloke n bɛ karamɔgɔ yɛrɛ n bɛ ka karamɔgɔ ladege jɛnsɛdu fatureba ko a ko di a ko siga kɔni tɛ min na mhm. k'a daminɛ kayi ka na bila bamakɔ kayi jɛnsɛdu min ye e fatumata ɲani batuli ye batuli aa jɔnadu sedu o kuma ko maa b'a ladege n'o tɛ maa t'a ɲɔgɔn bɔ an bɛ ɲan den don wa ou bien a mɔden de aa aa e ko ko ɲangi wa ɲani ɲani ɲani ee ee an bɛ ɲan ee a bɛɛ a bɛnkɛ ye eh, fɛn ye sa a bɛnkɛ ye tijani ɲangi ye batuli n ko a bɛɛ ye kelen ye ɔhɔ kayika tɛ yan Kayika don. c'est pareil an bɛ ɲan mɔden don A- ayiwa Ɔhɔ. jɛnsɛdu Ɔhɔ. a ko maa b'a ladege n'o tɛ maa t'a ɲɔgɔn bɔ a ko siga kɔni tɛ min na a bɛ taabolo min kan Tabarikala. ŋaniya ɲuman don min ye faso kanu don min ye adamadenw bɔli la e dugunjugu kɔnɔ o sira don Tiɲɛ. jɛnsɛdu k'a tɛ sira jugu kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ triomphe du mali kɔnɔ e magan sidibe ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabatɛ ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la revelation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dansɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu T Dansɔgɔ ko an ka taa BNDA la BNDA la ɲɛmaa kura nana a tɔgɔ de ye Mari Keyita sogo sogo sinbo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mari Keyita BDM bnda yɛrɛ a baarakɛlaw ah. n'o ye a ɲɛmaayaso ye olu yɛrɛ de ye sigi kɛ sigi min u kɛra u ka sigi tako kɛmɛ ani bi naani ni filanan ye min n'a ɲɛmaaya tun bɛ bnda yɛrɛ a perezidanba bolo n'o ye musa alasani jalo badabada musa alasani jalo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ o kɛnɛ ah. n'a ɲɛmaaya dira musa alasani jalo ma kɛnɛ wasara sabula bangi ko a kunun ko ah. musa alasani jalo kabaa bi don kurun kɔnɔ ka taa fɛn min ye juru don fulaw la ka ba tigɛ fɛn min ye wari ye ka na kani musa alasani jalo ale kɔni kɛra maa ye maa min n'a ye banki ko ta a duguma fɛn min ye dɔɔni dɔɔni ka yɛlɛ mm. ka laban ka na kɛ banki chef d'agence ye ka na jɔyɔrɔba jɔyɔrɔbaw kɛ fɔ ka bnda ɲɛmaaya d'a ma don min na mm. a bɛ taa retraite la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye bnda ye a ɲɛmaaba minnu bɛ yen n'o ye mali jamana ani af d ah. jɛkulu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan musa alasani jalo an ah. y'i ta k'i kɛ bangi perezidan ye fo ka na se ni ala ka wele sera i ma don min pca à vie a ah, baara ɲuman ka di a filɛ dɛ non dans le milieu bancaire il y a jamais deux comme musa alasani jalo je t'informe mali kɔnɔ yan mali kɔnɔ yan a tɛ non je connais pas Mm, mm, mm. sɛbɛnnikɛla ko musa alasani jalo maa hakili sigilen jamana kanu b'a la bangi ko a b'a ɲɛdɔn ah. maa ladiri don maa tilennen don a ka kuma man ca ah. wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ ah. min bɛ jamanadenw nafa min bɛ bangi yɛrɛ tɔndenw nafa a b'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko lajɛba min kɛra fɛn min ye BNDA, o don, a tɔnden bɛɛ lajɛlen minnu ye a disiba disibaw ye, anhan, u sigira, hali, kuma o kuma n'o kan ka fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen laraweni k'a da kɛrɛfɛ, naamu, a bɛɛ lajɛlen sabatira, kosɛbɛ, nka maa kura min n'o tara, an, n'o bɛna ka na bila banki ɲɛmaaya la n'o ye BNDA ye, an, o kɛra Mari Keyita ye, anhan, sɛbɛnnikɛla ko, un, a ko Mari Keyita, anhan, a tali ka bila banki ɲɛmaaya la dɔwɛrɛ tɛ koyi, jumɛn, taabolo kura ani kunfilenna kura minnu n'olu dalen bɛ banki kɔnɔ, an, min maa min bɛ yen n'o bɛ se k'o ko kɛ ka ɲɛ k'a dagun o de ye mari keyita ye sɛbɛnnikɛla ko hmm. mari keyita dannaya dar'a kan sabula fɛn min ye san 1992 a taara banki baara la a kɛra kadiri ye sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o wulikajɔ la fo ka n'a bila ɲɛmaaya bi d'a ma don min na a kɛra maa tilennen ye a kɛra maa ladiri ye Sɛbɛnnikɛla ko, o de, san 1995 , an, fɛn min ye wulikajɔw ye olu nana daminɛ, anhan, fɛn min ye banki min bɛ yen n'o ye BNDA ye, BNDA, la banque verte an, a ye wulikajɔ ani baara caman k'o kɔnɔ, anhan, kaba a tɛ dɔwɛrɛ la a bɛ communiqué dɔrɔn de sɛbɛn, ya, wala fɛn min ye kunnafonidiw ye a b'o dɔrɔn de kɛ, an, sɛbɛnnikɛla ko u nana a kɛ directeur marketing ye, anhan, ka banki kofɔ jamanadenw ye, an, ka mana ni tɔnden kuraw ye, an, ka nafolo yaara ka don banki kɔnɔ, an, a y'o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ, han, a nana laban tuguni, an. jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ caman nana d'a ma fɛn min ye jalaw ye a y'u da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan fo ka na kɛ directeur réseau exploitation o de ye k'a fɔ banki nafoloko a belebeleba 90 pourcent a bɛɛ ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a tali bi ah. k'a kɛ BNDA ɲɛmaa ye ah. a tɛ yɔrɔ kura la sabula ko min don a y'a ɲɛdɔn san mugan fo ka se san bi saba ma i bɛ baara kelen min na i b'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko mari keyita ah. fɛn min kɔni ye bangi baarakɛlaw ye ani fɛn min ye bangi tɔndenw ye ah. bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nali la mm. sabula cɛ min nalen filɛ nin ye rigueur b'a la a bɛ baara ɲɛdɔn jamana kanu b'a la wa baarakɛlaw ko ka d'a ye o tuma min tora sa o de ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu maa minnu bɛ n'a y'olu nɔnabila ah. olu dɛsɛra yɔrɔ min na a ka se yen musa alasani jalo ah. ale tun bɛ cogo min na mari keyita yɛrɛ ka kɛ ten qu'il prenne l'exemple sur musa alasani jalo eh, baara banna n'o tɛ e an kun banna BNDA ma koyi e kabi musa alasani taara an banna yen ma e ka banki tagali ka ca kɛ e sɛnɛkɛlaw ka banki tɛ ya oh. an tɛ banki dɔn ee ka taa banki kalan kɛ k'i tɛ banki dɔn anw tɛ banki dɔn toi tu as un diplôme en banque je suis au courant anw tɛ banki dɔn o tuma

terme terme de bɛ yen wa de ye nin fɔ n ɲɛna terme terme de bɛ yen ne ko ko cɛ ka signature ma ɲi kabiri dala dɔrɔn a a ko ko ee ko signature n'a fili ye banque la ko signature ma ɲi ko kɔrɔ ko wari tɛ compte kɔnɔ n k'i danga nin fɔ n ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Dansogo ale ka fasiri don kuma ka ɲi an tɛ dɛgɛ min o ka kɛ
jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn te Flecha te dɔnbangana ni te Jose don mm. n taara n nana mhm. dantigɛli wɛrɛ t'o la mhm. n b'a la tɔgɔ bɛ di Bwa Jabate ne bɛ n tɛgɛ don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirɛni o don fasiriba n'o ye basidi sɛnbara ye ah. nin y'a ka sɛbɛn ye a ko de basidi ko mm. n sɛbɛn bɛ ka foroko ma ni yiriw b'a dɔn wa b'a dɔn hali sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko fɛn min ye sonatam sonatamu u ye wulikajɔ kɛ ah. fɛn min ye amerikɛnw olu ka sigarati dilan soba min bɛ n'a bɛ dinili dilan u k'o de ma british american tobacco u ye wulikajɔ kɛ ni k'u tɛgɛ don ma ah. mali ka dinili o bilara sugu la la a bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ah. wulikajɔba min n'a kɛra minisiri min bɛ n'a yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinnen bɛ izini ko ni jago ko ma mahamudu ould muhamɛd ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan mm. ka fara fɛn min ye sonatamu a ɲɛmaw kan fɛn min ye nin baaraba in ye araba tarata don janvier kalo tile mugan ani duuru u taara ka taa baara in kurunbonkari sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin izini kura in ye ale de bɛna sigarati dilan mali ka dinili a original min tɛ tarafikelen ye ka don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sonatamu ni british american tobacco u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min ye izini ye ni k'a sigi sen kan mali kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni sigarati kɛlen b'u negela ye ah. u fana u nege bɛ se ka da cogo min na sigarati ɲuman na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min y'an ka jamana ye a bi sɔrɔba de sɔrɔ nin ko in na sabula walasa ka baara in kɛ hmm. sefa wari miliyari tan o de donna a la ah. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye tiɲɛ don fɛn min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu t'a kanu a minni kanu nka sigarati kɔni maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'a kɛra olu taalan ye ni sigarati tɛ olu yɛrɛ tɛ kɛnɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye o tuma mm. n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi min a ɲuman fana ka sɔrɔ ka min o de bɛ na ni kɛnɛya sinsinni ye sɛbɛnnikɛla ko sigarati ɲuman mm. min tɛ tarafiki ye min dilannen bɛ ka ɲɛ min labɛnnen bɛ mm. fɛn min y'a minbaa ye bi lafiya sɔrɔ cogo min na o de bɛna dilan mali kɔnɔ u ko ma mali ka dinili sɛbɛnnikɛla ko sonatamu conseil d'administration ɲɛmaa abilayi yaya sɛki ka taa fara sonatamu ɲɛmaw kan ka ni minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ iziniba in dayɛlɛli kɛnɛ kan min n'a kɛra wasa da ye wa a bɛna kɛ sababu ye filamɛriw n'o ye forodiw ye o min bɛ don ani sigarati min bɛ don sira jugu sira jɛgɛnenw fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kunbɛn cogo min na fɛn min ye mali a bɛna sɔrɔba de kɛ nin ko in na sonatamu yɛrɛ a bɛna galabu kura d'a ma kunnafoni min ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ o ka bi bɔli la moniteur mhm. Jose ne bɛ n tigɛ don ko kura Yusuf Ziyada ale ka sɛbɛnni don Yusuf ko di Yusuf ko mhm.
a ko journée internationale des douanes douane Jose don an ka jamana in kɔnɔ o ɲɛnamara mhm. i n'a fɔ a bɛ ɲɛnama diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye sɔrɔko kɛlɛkɛcɛw ye Jose don olu de bɛ karangedaw bɛɛ lajɛlen la jamana sɔrɔ jamana min kɔni ye a ɲɛnamali ye i b'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que b'a ko ɲinan ta a bɛ bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sabu min ye an ka jamana a bɛ waati gɛlɛn kɔnɔ waati min ni e jamana taabolo tɛ kelen ye fasiriba ko mm. a ko min ye an ka minisiri n'o ye sɔrɔ ni nafolo minisiri ye i b'a ye k'a fɔ aluseni sanu mm. ale de kɔni ye nin baara in boloda mm-hmm. a ko min ye mali duwanyew ka ɲɛmaya so yadu sedu wulikajɔ belebeleba kɛra mm. gɛlɛya minnu bɛ yen mm-hmm. ɲɛfɔliw ka kɛ janko anbarigo min dalen bɛ mali kan yadu sedu e duwanyew jɔyɔrɔ ye mun ye Hmm. bolo ɲɛ kura jumɛn kan ka kɛ hmm. hakilina kura ni dabali fɛɛrɛ jumɛn de kan ka boloda yaasa foroba wagande minnu bɛ ni duwanyew ka nafolo bɛ suuru a kɔnɔ yɔrɔ sedu o kana kɛ kɔlifɛn ye hmm. fasiriba ko a ko aluseni sanu ale kɔni nisɔndiyara nin ko in na a y'a kankɔrɔta a ye foli ta ni ka an ka nafolo kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn konate n'a ka cɛbaw u bɛ baara min na jamana kɔnɔ k'a bɛ dun ye koyi sabu min kɔni ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ Fasiriba ko mali bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ lakanabaliya o ɲɔ ɲalen bɛ duwanyew ka pɔsi caman bɛ o wulilen bɛ ka bɔ a sigiyɔrɔ la covid dix-neuf o kɛlen bɛ ka sɔrɔw ɲɔngiri diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ anbarigo cedeao uemoa o dalen bɛ mali kan a ko fiɲɛ kɔni tigɛlen bɛ mali la bi o n'a ta o ta duwanyew kɔni bɛ k'u débrouiller Mm. jɔn sedu ni k'u jilaja min ye sɔrɔ fitini minnu bɛ n'o kan ka don jamana kɔnɔ mm. u bɛ k'o tɔ sama ni k'o tɔ kɛ a kɛcogo lakika ye mm, janko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka wasa cogo min na fasiriba ko a ko duwanyew jɔyɔrɔ jamana ɲɛnamali la o dogolen tɛ min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min ye duwanyew fana ka ɲɛmaaba ale kɔni y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na jɔn sedu ko mali bɛ tɔɔrɔ min na mali gouvernement jigi dalen min bɛ olu kan k'olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka gouvernement ɲɛji cɛ u kana se ka e tɔɔrɔ cogo min na Fasiriba ko minɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka don jamana kɔnɔ yɔrɔ sedu hali n'a man ca kosɛbɛ o n'a ta o ta k'u bɛ dɔrɔmɛ naani sara o dɔrɔmɛ naani min bɛna sara yɔrɔ sedu ko yɛlɛma kura ni hakilina kura de kan ka ta k'u sɛgɛrɛ fo ka taa fɔ sa ko anbarigo wulila ka bɔ jamana kan min ye duwanyew ye jɔyɔrɔ min b'u la ko malidenw k'u dɛmɛ min ye forodi o donniko la jamana in kɔnɔ Hmm. sabu maa minnu bɛ na ni fɛn lankolonw ye hmm. yɔrɔ sedu n'a tɛ tɛmɛ sira jɛlen fɛ hmm. o bɛ kɛ sababu ye duwanyew ka sɔrɔ ni k'o nagasi mali kɛnɛya k'o nagasi fɛn lankolon fɛn kuntan caman de bɛ yen minnu dati bannen bɛ minnu man ka don jamana kɔnɔna la o tuma ko duwanyew de bɛ kɛ sababu ye ni ka bolo da u kan fasiriba ko mm. a ko duwanyew jɔyɔrɔ yɔrɔ sedu ko k'a dɔnw ye ko ye mm, mm. bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don jamana ɲɛnamali la nka duwanyew ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ tasuma ni bɔnɛ cɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ monitɛri kɔnɔ eh, yusufu zɛd ale ka sɛbɛnni don wa jabate ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma ɛndepandan fasiriba n'o ye falen kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye falen ko bamako a n'a dabali banko bamako n'a kabako mm. fɛn min ye tilegan bilenbilen fɛ bamako yɛrɛ camancɛ ba la aseyi demili la u ye cɛ ka miliyɔn bi saba daraki ka bɔ a bolo miliyɔn bi saba k'a ndaraki ka bɔ a bolo tilegan bilen fɛ bamako ɛ eh, ala nin wariko gɛlɛyaba in na a hakilila ko ko ninnu banna sa koyi eh, miliyɔn bi saba yaalata bi sɔrɔ bilen circulation na ɛ eh, saki kɔnɔ i bolo i i i ciden don wa walima a yɛrɛ ta don de ciden don ɔhɔn sɛbɛnnikɛla ko kodi a ko kunun ko midi bi se waati min na fɛn min kɔni ye nin wale in kɔni ye nin kɛra bamako ah. aseyi la egilizi min bɛ n'o bɛ ekɔli jijɛsi kɛrɛfɛla na sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni min sɔrɔ mm. nin kamarakɛ ani a dɔgɔnin u taara ka taa bangi la mm. fɛn min ye miliyɔn bi saba ani duuru u taara o ta an ka bangi dɔ la o tuma wari in kɔni u kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ah. min n'a fatura o tuma ale taara ka so min to so ma laban ah. o tuma u taara wari in de ta wari in na kɛ kɔrɔkɛ in ta ye sabula u b'a fɛ ka taa so laban sɛbɛnnikɛla ko u ye wari ta bangi la fɛn min kɔni ye ka taa u ka so u jɔlen u ka da la k'u bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ cɛ fila sina ka na marifa jɔ u la ten moto la u bɛ moto la a ye wari di a ye wari di aa wari bɛ min bolo n'o ye kamarakɛ ye ale y'i fasaya wari tɛ di wari tɛ di u y'u ja ni marifa jukuru ye n'u ko a la wa o kunkolo joli ye sɛɛnɛli daminɛ o bɛɛ la cɛ torolen bɛ saki kan wari tɛ di wari tɛ di u sina ka marifa kɛ ten kiri karaw ka cɛ wo ka cɛ lajɛ wogow a kisɛ de u y'a ci subahanallahi sɛbɛnnikɛla ko u ye kisɛ ci cɛ la nka fɛn min ye a nana kɛ ala farankan ye kisɛ ye cɛ sɔrɔ a woro la sɛbɛnnikɛla ko o de kɛsɛ cilen mm. aa o tuma yan ka di ni yen ye fɛn min kɔni ye saki ye sa u y'o sɔrɔ saki ta caw u yɛlɛnna moto kɔfɛ fiyɛ u tununna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kisɛ min kɔni kɛra cɛ woro la ani marifa jukuru min kɔni ye cɛ sɛbɛkɔrɔ dasi a u taara ni cɛ ye labitani dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye marifa jukuru ye u ye a dasi cɛ kunkolo ko fo k'a kunkolo pɛrɛ joli bi eh. seri cogo min a bɛ seri ten sɛbɛnnikɛla ko hmm. fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye ah. o nana daminɛ polisiw nana 14e arrondissement polisi scientifique ah. olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka ko in jateminɛ fɛn min ye kamalennin ye min kɔni n'a dasira ka wari minɛ a la u tun bɛ mobili min na ah. polisiw y'a bɛɛ lajɛlen ta ka na n'a ye polisiso kuru kɔnɔ ankɛti bɛ senna an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko a ko bamako an bɛ don min na ko bi maa si tɛ se ka maa si ka sécurité assurer ka tɛmɛ i yɛrɛ kan bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la a ko nin danni ye fɔlɔ ye mɛ min f'i ye n'i bɛ taa bangi la maa minnu tulo b'an kan na ni sarakɛ waati sera i bɛ jama de ka bangi fa tɛ a bɛɛ tɛ waritala dɛ dɔw tɛ taa u tɛ dɔwɛrɛ ta waa fila waa saba waa naani costume dɔ b'u la kɔlɔsi i tɛ se k'u bisigi abada ko son don wala bazin dɔ b'u la i tɛ se k'u bisigi abada ko son don wala u bɛ yen méfiez-vous k'i lajɛ ka munumunu salon k'i n'a fɔ u nana opération na ka e renseignement ta ka e lajɛ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa k'a tigi to banki kɔnɔ mɛ a bɛ maa wɛrɛ wele ka renseignement d'o oui bɛɛ k'i kɔlɔsi dɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi walima dɔw sigilen bɛ banki da la u tɛ ci foyi la yen ka mɔgɔw jateminɛ e ni ne kɔni t'a la o bɛɛ k'i kɔlɔsi maa min bɛ don a dontɔla k'a jateminɛ a bɔtɔla k'a jateminɛ ni mugu bɛ maa bolo a fili ma ta tɛ a tɛ fili bangida ma ɲi dɛ bangida ma ɲi a y'aw kɔlɔsi nka e ni ne kɔni an ko tɛ e e tɛ taa dɔwɛrɛ ta waa duuru waa wɔɔrɔ

jamanadenw ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i ye siganama ye a ko fɔ fɛn min ye urd depite kɔrɔ mamadu awa jaabi gasama cnt manburu don fɛn min ye desanburu kalo yɛrɛ kɔnɔna na o bandi kelenw de taara maa dɔw taara ale atake aci kɔnɔna na o tuma fɛn min ye maa nu ye ka sɔrɔ ka tugutugu digi an bɛ don min na i ko bi bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la o de ɲɔgɔn tɛ n'i ye maa ye min bɛ k'i suivre e farala a farala i tilen polisiso la i ka taa fɔ i tilen polisiso la wa ni vagabɔn tɛ yan awɔ ee u b'u tigɛ ta sisan payi mali polisiw payi o b'u minɛ 14 min n'a tɔw i bɛ tila k'a kunkan mɛn tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn sɔrɔ e ko an tɛ bi ta bila yan